ugbo nchọ ka m jụchara nwa obere ajụjụ bịa bịa bịa bịa ka nwa obere ajụjụ bịa naanị otu nkeji ọ ma-akarị otu nkeji hei ọ sị na ya nọnyere na ndị niile na-agafe ebe a na ọ na-adị ha ọsịsọ ọ na-adịkwa ha ọsịsọ hei ee nwanne ị ma-abịanụ nso bịanụ nso na ọkwa igbo ka anyị na-ekwu okwu ya ee maazị Ugoọcha mm. ọ dị mma ana m achọkwanụ onye m ga-ajụ ajụjụ ndị niile na-aga ebe ọ na-adị ha ọsịsọ nwanne ee ọkwa ndị ga- ndị ndị ndị bi ebe a aga skuul ha agaghị akwụkwọ ewuo ha na-atụ ụjọ ee e nwere onye ọzọ ọmarịcha nwaanyị na-agafeta ugbu a o nwere ọmarịcha nwaanyị na-agafeta ugbu a ka m ma ma ọ ga-ekwenụnụ ka m jụchara ya nwa obere ajụjụ ewu awụo ọ makakwanụ ewu nwaada biko bịanụ nwa obere ajụjụ nwa obere ajụjụ bikonu o negoro negoro ka i si maa mma bịanụnụ bịanụnụ ihe a abụkwana ihere bịanụ bịanụnụ ee bịanụnụ ọkwa naanị otu nkeji a na emechaana m ihe m bịara ime na ọ zị nke nwa ka m na-eche kemgbe bịanụnụ anyị kwara ihe niile a m na-ayọ gị mezienu m ebere bịazitenụnụ mezienu m ebere bịanụ ka m jụọ nwa obere ajụjụ o nwe ihe o nwe ihe dịrị ya mma o nwe ihe gwa o nwe ihe gbagwoju anya ndị na-ajụ ee egwu igbo ọ na-atụ gị ọkwa egwu igbo anaghị atụ gị ehe bịanụ bịa kwụ n'ihu ebe a m jụọ gị chọrọ ịjụ gị Mm. achọrọ m ịjụ gị aha gị achọrọ m ịjụ gị ịjụ gị onye ebe ị bụ na ajụjụ nke atọ

ngwa achọrọ m ngwa na ihe m chọrọ ịjụ gị achọrọ m ịjụ gị aha gị mm? ehe i- i- ihe ọzọ m chọrọ ịjụ gị bụ m- m jụchaa gị aha gị ajụọ m gị onye ebe ị bụ asịzie m gị nyere m aka sụpeere m sọsọ aha gị ị sụpeere m aha gị nwekwa ihe ọzọ ee nsupe ee. n'igbo nụnụ ehe ịfụnanya ya na bịanụnụ nso nụ bịanụ nso nụ ah, ọ- ọka eh? Hmm? bịanụ nso unu unu ahụgo na unu afụgo na ọmarịcha ọmarịcha nwa ada m na-ayọ kemgbe ka ọ bịa sonye m ngwa ọ dị mma biko nwa ada gwanụ anyị aha gị Ugomma Ugomma onye ee onweghị ji sọ na eme eme ee gwana m ọ ka mgbalị ka ị ga-asụpere anyị nụ aha m bụ ugomma ebeke ugomma ebeke ugomma ị bụ onye ebe abịa steeti ugomma bụ onye igidi mba abịa ebe na igidi mba abịa ikwu anọ ikwu anọ ewu nna ndị ikwu anọ na-amakwa mmadụ egwu hei Ọ Chukwu nna. ndị ikwu anọ na-ama mmadụ egwu ụmụ ha nke m kpọpụrụ aha aha ya bụ aha ya bụ chinedu gift eh, gift chinedu Ukaegbu nwatakịrị dị nnọọ ee ọ dị mma ee Abụ m onye ikwu anọ mana alụkwana m di alụ m di na Ebonyi steeti so afa m bụ m na-aza afa di m Ebeke so ọ ọ ya ee mana nsogbu adịghị ọ ya ka m ji sị na ndị ikwu anọ na-amakwa mmadụ egwu ihe nke a de ndewo biko Ugomma nyedonu m aka ihe anyị na-ekwu okwu ya maka na ọchị girigiri mba Enugu si mụ jee jụtara ndị mma ka ama ma onwe ndị makwa ka esi asụpezi esi asụpezi aha n'asụsụ Igbo biko nyere anyị aka supere anyị Ugomma nsupe dị iche iche mm. ị sị ya n'Igbo ka n'Igbo n'Igbo hmm. mm-hmm. u mm-hmm. gị mm-hmm. o nị Mhm. Mm, Ugomma, Ugomma, e nwere ebe ị dara ya. Ebe m E- dara e- Ihe si esi m u gị o. u gị o Eh, ne mm, that's ne mhm, ne mhm, the me is like m mhm. then a Ugomma, nke m- nke bụ eziokwu ị fụ ne me a nke ahụ bụ ọdịda maka na i- iwu iwu edemede asụsụ ya usoro edide Igbo me anaghị eso ne ya ndị mmadụ eme ne me a ha dara ya maka na i jee n'usoro edide igbo me enweghị ike iso ne ya bụ me me a mma ee ama m n'otu e si ede ya kama m chọrọ ịkọwara gị Sị ka mụ akọwara gị Mm.
ọya supe mma mma mị mị a mmị a mma gee m ntị ihe dị iche na mma na mma bụ bụ akara ụdaolu akara ụdaolu ihe dị iche na mma na mma ngwa chee ka m gwa ihe dị na akara ụdaolu mma mma wụ mi do mma mi do mma bụ e, e mma bụ ha na e, mi re ama m ihe wụ akara ụdaolu I mhm. understand what you're saying enwere ndị ee afa ha wụ depends on the way it's being spelled oge a mụrụ ha ọya ka m na-achọ ịkọwara gị anaghị m asịkwa na ama m na onwe ndị si otu ahụ ede ne me a mana m na-achọ ịkọwara gị mana ihe m na-alụ bụ nkụzi ee ọ ihe m na-alụ nkụzi ihe ọzọzi m chọrọ ịjụta gị bụ ee eh, gịnị bụ gịnị bụ prọfesọ n'asụsụ Igbo
hmm. Hmm. onye isi nkụzi onye isi nkụzi mma sị na prọfesọ n'asụsụ mma sị na prọfesọ n'asụsụ Igbo bụ onye isi nkụzi ọ dị mma mma ngwa bịa e, anyị nkụzi asụsụ ọzọ e, kedu ihe ọzọ m ga-ajụ gị maka ihe ọzọ m ga-ajụ gị kedu ihe bụ ee ee mma ngwa chere kwe chebe ngwa njikwa oge ka m hapụzie gị ma ajụkwara gị ma n'asụsụ Igbo ee prọfesọ bụ ọka nkụzi ee bịa nọrọ nso ka anyị na-afụrụ gị mma sị na ya bụ nkụzi ee mma sị na nkụzi dị ya na ya gbalịkwara ọfụma mma bụ onye Ikwuano nne ya anyị na-atụ mana mma ajụjụ ikpeazụ m chọrọ ịjụ ọkwa ị bụ ọkwa ị bụ nne ọkwa i jidego ụmụaka ehe o nwere ihe ihe ihe ọzọ m chọrọ ịjụ gị ọ bụrụ na nwa gị bata sị gị mami ya mama na a sị ha mụọ abịdị igbo ọ wụrụ na ha bịa n'ụlọ akwụkwọ echi na onye ọ bụla ga-agụ ya n'otu n'otu kee ka ị ga-esi akụziri ya akụziri ya ọfụma ngwa agụda na ihe ị ga-agụrụ nwa gị maka ama m na ọ bụrụ ebe i si dị na ị ga-eme ya ọfụma ngwa ọ bụrụ abịdị igbo kee ka ị ga-esi mee kee ihe ị ga-akụziri nwa gị a ga-ebido m ga-ebu ụzọ gụọrọ ya ee eh, gụọ nna ee eh, gụọra anyị ihe ị ga-agụrụ ya sọsọ ya bụ ajụjụ ikpeazụ m chọrọ ịjụ gị abịdị igbo ị ga-agụrụ nwa gị ma ọ nọtasịa A B CH D E F G GB GH GW H I J K KP KW L M N Ṅ NW NY O Ọ P R S SH T U Ụ V W Y Z.
Wow, mma gbanịtụrụ mana mma o nwere ebe i nwere mkpọbi ụkwụ. Wow, mma ị gbanịana mana ọ bụ na m wepụtara ihe sị gị na na ị nwere ike iri ya. Ọ bụ na m wepụta ihe ị gaara iri ya o, mana nsogbu adị mana o nwere ebe o nwere ebe ị nwetara mkpọbi ụkwụ ka m gara. Ka gụọ ya ọzọ gụkwa ya. Ee, e, ọ bụ ị na-agụ ka m gwa gị ebe ị kpọbi ụkwụ. Ngwa bido. A B CH D E

ihe a o nwere ike ọ naghị ekwe gị mkpọpụta ee mana ọtụtụ ndị si otu ahụ asụ mana a na-aghọta ha ụfọdụ n'ọhịa ọnụ mmiri okwu ha nsogbu adịghị ngwa ngwa ka anyị agafe ebe a ngwa A B CH D E ngwa ha

hmm. i ị nke a nọ nke a bụ nke a nke a bụ ụda elu a na-akpọ ya bịa na ụda ụda arụ ka a na-akpọ ya ụda arụ ka a na-akpọ ya nke ọzọ abụrụ ụda mfe ngwa Ị
J K KP KW L M N Ṅ NW NY O Ọ piweseshiti udiwe eze mma e, maka i si na-agụ onu gị a na-atọ ma ọ dị mma imeela o ndị Igbo ga-anụ onu ha ga-afụkwa ihu gị o imeela mhm. ọ dị mma ụnụ ahụgoro ka o si aga mma ebeke gbara mbọ ịgụrụ anyị asụsụ Igbo ịgụrụ anyị abịdị Igbo ọ gbakwanụ mbọ gbatụ ọfụma mgbe ọ na-asụpụkọ n'ahịa ọ gbatụrụ nwa mbọ ọ bụrụ na ọtụtụ ndị si otu a were agba ya bụ mbọ ị ma na ihe ga na-agakọ n'ọfụma ọ dị mma ọ bụ ka ọ ha ya n'ọnụ taata aka m bụ nwanne gị nwoke Maazị Ugo Ọcha onye na-agba mbọ iwetara gị asụsụ Igbo tụrụ atụ n'ụdị nkụzi gbaa mbọ soro anyị o soro anyị na Facebook soro anyị na n'okpo ozi em, YouTube ebe ọbụla TikTok ebe ọ na-efla biko gbaa mbọ ka ị na-alaịkụnyere ihe anyị na-eme na-ekesa nye ndị ọzọ ka ọ na-aga aga maka na asụsụ Igbo ga-adịrịrị